igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu ọzọ taa a ka m bụ onye nke gị maazị Onyekachukwu ihe anyị ji maka ya bịakwa taa bụ njem anyị maka ime ka igbo bụrụ ofu and ka igbo hụ onwe ha n'anya maka na the issue of onye kwụrụ ọtọ a gbatuo ya na mmadụ isi n'azụ dụọ nwanne ya mma a na-akpọ backstabbing bụ ajọ ihe ka na-eme ndị Igbo ruo tata saboteur nke a na-ekwu maka ya e bidoro eri kemgbe ụwa wee na-ekwu ya maka ndị Igbo and ọ ka bụkwa ofu ihe a ka anyị ka na-afụ ruo tata a wee lute maka mgbe nwanne anyị nwoke maazị Nnamdi Kanu gwalụ nwanne anyị okwukwa bụ Wike mgbe e mere ihe e mere n'Obigbo o wee gwa ya na ị na-agbara ndị Hausa odibo mana na nkwa ya na-ekwe gị bụ na ị gbacha odibo ahụ na ebe ahụ ị na-enegara anya na ị gaghị eweta ya and na ị ga-anata n'ihe ihere na ị ga-eji ihere wee nata o wee dịwa ka ihe a na-ekwu ọ bụ eziokwu e wee mekata mekata dịka anyị si nụ maka wike ịbụ strong man yes a strong man very strong man ịdị outspoken nwero onye ọ na-atụ ụjọ mana anyị ga na-ekwu ya ka anyị si wee nụ ya ọ n'ikpeazụ a ka a bịa akọwa na a sị ka e zone-o this presidency to south a sị yes e wee sị na ọ bụ na e zone-o ya na south na ebe a ga-ezonecha ya bụ na south east anyị nụ na wike gbaka sị mba na ọ bụrọ ya na ọ ga-abụrịrị na south ka a ga-ezone ya a sị ka e zone-o ya na south east ọ jụ maka gịnị interest nke ya nwa maka na e zone-o ya na south east na ọ dị ya ka ọ ma nweta ya ọ dị ya na atiku agakwuru ya sị ya ka ha ebe ọrụ ọnụ ya na ọ bụ na e zone-o ya na south na ya ga-apụta mana ọ bụ na south east na ya nwa bụ atiku ama mpụta ọ sị na ọ ga-abụ na south ka a ga-esi wee zo ka a ga-ezone ya e wee zone-o ya na south o nee anya fụ na iwu ndị pdp na national chairman ama nọ na south abịakwa eh, the presidential candidate abịakwa na south na wike ka anyị si wee nụ anụ na e ji gba secondus mgba gbasịa ya mgba ewepụ ya so that na a ga-ezonu the presidential candidate to south secondus apụọ ọ gbagoziri ugwu hausa ka ezonuzie to south yet emechezie ebido ya peter obi wee nee anya fụ na gị na ya nọrọ na ya ama mmewu ihe dị na ya to the extent na mgbe a na-ebido a na-eme ihe kampen a na wike bịara anambra na be peter obi ha kwa o wee na-agwa ndị anambra unu evotukwanara nwa unu nwoke ọ sị na vootu ọ bụla unu nyere ya bụ in vain na ọ dị invalid because na ya ma na ya ga-ewin ya jizọs bịa na be mmadụ sị ụmụnne ya evotukwanara ya ma na ya ga-ewin ya na unu vootu ya na ọ ka mma na unu evoturọ ya emesịa nke ahụ ebido ka the game bido Peter Obi wee nee anya fụ na ọ bụrọ ihe ya ga-emewu mịpụ si ebe a hapụrụ unu ya wike with all might na ihe niile onye gwa ya na ọ ma mmeri Atiku ọ ma nkwe ndị Hausa wee pịa gị ya pịa bọtịn apịa finally awụọ gị na anya na-anụkwa nke ikpeazụ a nke Dino Melaye na-agwa anyị na ka ihe a mesị na enwerọ ihe mbọ ị na-agbaghọ ka e mee gị vice president ka ị bụrụ running mate Atiku wee mee okwu ihe a niile mechaa ọ sị na ị kpọ ya almost 100 call above 100 miss calls under 2 hours finally Atiku ewefụteghị gị as a vice president i wee buru ọkụ kwa ya mee G5 governors mewe ndị a niile ụfọdụ eche na ọ maka ọdịmma nke anyị amarọ na akpa gị ka ị na-achụ finally finally obi nwanne gị ahụ abịakwutekwe gị sị gị nekwe nekwe na ya na-abịakwa fọ ya gị sọpọtụkwa ya ị sị ya na nsogbu adịrọ na kọndishọn ị ga-enye ya bụ ya etinyere gị aka ya etinyere gị anya na pozishọns dị na steeti but ọ bụrụ fọ neshọnal na enwerọ problem na ị ga-asọpọtụ ya ebido G5 eh, gọvanọs anyị chekwa na ihe unu na-emekwa bụ na a na-asọpọtụkwa obi die minit ị swerve jee rụọrọ ndị apc mee ihe niile eme na rivers steeti apc emerie ruo tatakwa emechaa ị pụtakwa bịa sị anyị na-echewe bụ the hero of the election eme na ọ Peter Obi maka ọ dị gị ka ikuku ekutewego saịdị ya sị na achọwa bụ the hero of the election na ọ Peter Obi ka ị mesịrị ihe ndị a niile no problem anyị na ha afụ ka a na-egbu ya ka ọ na-awụna mana ihe m ji wee kwuo ya bụ na n'okwu a nwanne gị nwoke bụ Nnamdị Kanụ gwara gị ka na-emekwarịrị oke taa na ọ sị gị na ihe gbagharịcha ya niile na agbada you will come back in shame ọya aghụghọ na nga na oyibo anaghị ọrụ mana anyị ka ha na-ene ebe ọ na-aga because ihe a niile ma ndị niile sọpọtụ o nwere onye nke na-ewin gị wa na onwe gị going nowhere because ihe a niile e mere mecha mecha ọ ka webe awe na a sị onye emegidezina nwanne ya na saboteur adịghị enyere aka ka a ga-ekwu maka nke Hope Ụzọdịmma a ka na-ekwu ndị igbo niile a na-asị mba na ihe a na-eme ha adịghị mma ị pụtagori sị na muslim muslim tiketi amaka na ọ dị mma maka that selfish interest ka a ga-ekwu maka Ọjị Ụzọ Kalụ ka ọ Dave Umahi ofu selfish interest a ka unu ncha niile ji wee sị na muslim muslim amaka wee sọpọtụ ya gbakụta nwanne unu nwoke azụ so that na a ga-ezone unu senate president side anyị i wee sizie na ọ bụ na e zonewe ya na ọ gị wa ka o ruru na ọ gị wa emilokan ofu ya kee mgbe ihere ga-akwụsị ime unu unu abụ ndị selfish politicians o luzie now onye ọbụla emewe emilokan emilokan unu ana ana ha akọzi unu n'isi ofu ofu unu ncha niile gba aka from a to z from a to z nwanne unu nwoke wa unu gbakụtara azụ unu ejighị aka ndị wa bụ ndị unu na-agbara odibo chee na unu ji ha aka unu ejighị aka ihe a niile na ha dum n'isi now onye ọbụla gba aka ọ bụrụ na ihere ka ga-ekwe unu ihere ka kwe unu nata azụ bịa sọpọtụọnụ nwanne unu nwoke so na ọ ka ga-aka mma ọ bụrụ na unu ka ga-anakọta ọnụ bịa mezie ihe unu mebiri ọ ka ga-adị mma n'ihi na a nyụkọ mamịrị ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ mana mpako na-evute ọdịda ama m na ụfọdụ n'ime unu na mpako ama ekwezi ha ịgbụrụ asọ mmiri ha gbupụgo ịrụrụ ya alacha so ọ bụrụ na unu ka ga-emewu wetu obi unu ana nata bịa dozie maka be anyị maka ọ bụrụ na anyị ncha niile tinye ọnụ n'okwu a ọ dịkwa ka anyị ga-ejeta ihe anụ anyị na-eje udo ka dịrị onye ọbụla chọrọ udo daalụkwanụ ka e mesịa